ndimakamba za bushiri shepherd bushiri ndi munthu onena kuti chuma chake chimene amabweresa mmanena kuti amabweresa forex um, sangachifotokoze sangafotokoze kuti ndi ndalama zingati zimene zimabwera now let me tell you this uh, when i was working in malawi

one of the days that i went there so all the times ndikapita ndimapeza kuti ah kaya inali kwazaza anthu a abushiri a church chani chanchani this other time when i went ku um, hotel imeneyi golden peacock ku lilongwe napeza a church a church aja amachaja 60 pin 60000 ine aa ineyo mundichaja bwanji 85 kaya mandichaja 85 80 between 80 or 85000 so ndinafunsa pepa chakuti ayi so notu

so akatipasa business pa chigulugulu uh, it's a better deal so amapanga discuss ndi mabwana athu um, timali- amalipira 60 pin a, a, a room or lower than that at least we are getting customers at once uh, komano anthu athu amalipira kwa bushiri amalipira 120000 a, a room a night oh, ine pamene nayamba kuisata oh. kenako kuzamva kunena kuti actually even transportation anthu amene amabwera mabasi aja amapanga run ndi bushiri ndalama zija amapereka kwa bushiri ine ah, ah. zakudya zimene anthu amagula zonse amalipira ndi bushiri anthu aja amalipiranso yokweraso kwa bushiri ah, ah. akuti sipokhapo anyamata amene amakhala akuthamangathamanga ndi black market yosintha makwacha amakhala a bushiri ndi anyamata ake amene amasintha anthu amakwacha so basically 95% of the money that comes to Malawi through Bushiri, it goes back to him. Forex yose imayenda mwa iye amaipanga control. He manages that forex. Mukuganiza kuti andale sakuziwa zimenezo? Mukuona kuti apolisi sakuziwa zimenezo? Mukuona kuti uh, a vice second vice president chakufa uh, ch I mean not chakufa Enoch Chihana. Do you think Enoch Chihana sakuziwa zimene ndikunena panozi? Zonena kuti Bushiri ndalama zake amapanga run yekha. forex ija ikabwera imalowa mu system yake ya iyeyo ya bushiri shepherd bushiri pali ma investment kaya chanchani mabanki amene mukunena awa satenga olo khodo ndi tindalama tonyenyeka mwina so anthu akumanena kunena kuti bushiri brings forex i just look at them and say "Ah, continue being stupid if you want to be stupid but bushiri doesn't benefit us It doesn't benefit you malawians he messes up and this is information imene Nayne Nakale pa facebook pake analemba zimenezi 2024 uh, but people choose not to listen anthu amasankha kusamva choona kumachiona choncho kumalowera uko, kumalowera kumphompho you see a musicians akamapanga uh, uh, uh, achina onesimus achina gwamba achina osewa achina zezewa akamapanga show show imenejayo amatilusa ah, tapanga 700 million koma pele pajapo ku Malawi kunoko musadabwe kuti chifukwa chani anthu amapanga mashow amapanga ndalama zambiri amakhala amene ali connected ndi the prophet eh? the prophet prophet bushiri eh, shepherd bushiri you know even kuyambana kwa onesimus ndi bushiri ndimakuona ngati inali move kuti angu- ino angofilisani kuti ah, bushiri ndi onesimus ayambana they have been together like this you know um, oyimba amene wawetu akapanga show ija ndi iwe so bushiri not only is he, bushiri so is a conduit yopanga ndi ndi ndi laundry imene ijayo tchalitchi chimene chija ndi laundry ndalama zimabwera kuchoka kunja ma andalewa and ayina yune yin- Enoch Chi ayina Enoch Chihana akuziwa second vice president he knows this Chi Enoch Chihana ndi mwana wa town. He's clever. Enoch Chihana eh? si munthu wokunena kuti wakulira ku Malawi nthawi yambiri. Anali ku America and he, he stayed at some point I think South Africa. He stayed he spent a lot of time in South Africa. And that's why one of the connection imene Enoch anali nayo ndi DPP. Ndiyonena kuti anabweretsa anthu ena ake kuzapanga sponsor dpp ija ah, nthawi ya kampeni anthu aku akujani aku south africa amene anaziwana nawo iye uja enoch ah, from the work yomwe amapanga ah, ali ku south africa amwenye aku south africa so amwenye onso ndionena kuti oh the guys that have contributed 5 billion ku ku ku beam ku beautify malawi those guys ndi anyamata a enoch so ndikamakuuzani kuti ndimaziwa zinthu zambiri kwambiri ndimangokuyang'anani kuti okay tazipangani zanu you know eh, legalize corruption yo tazipangani legalize corruption you know Ah, ma contributions amene achitika kumene kujako anali obalalika kwambiri za beam zija zinali zoti ah, ah, ino beam yakhala how long ku opposition samapereka ndalama kumene kuja so ife zinthu zina timangoyang'ana kuti ife apm tikumukonda and we want apm to succeed so zina timangokhala kaye s- because zinthu zina anthu amapanga dala kuti amugwese apm sitinga panopa sitingamapange zoti tigwese apm chifukwa tikamugwesa apm eh? tikugwesa malawi if we do zinthu za za za mbwerekete zopusa to fight because

I think advocacy imene imavuta ku Malawi ndi yoti anthu amaganiza za mtima mwawo so amapanga za za phokoso zawo zoti ah khalani kaye muzasokoneza agayire kena kake no advocacy should be able to change things for anthu ndimakamba za laundry imene ili uh, ku mpingo wa bushiri mukamava kuti enlighten christ anje christ uja amangoyikapo pamene paja imene ija ndi laundry yochapa ndalama so what they do is they amaonjezera ndalama zimene a- oyimba aja apanga kuli show i think ikubwera ina yake yagwamba muyisake bwinobwino ndeno anthu amisonkho akabwera kuti mwapanga chanchani what they do is anthu aja amatinso ndapereka tithe so munthu apanga 200 million for instance ndiye atenge 60 million apereke kumpingo kuti ayi ndi tithe yanga ine ndikuthokoza abusa chanchani ah anthu anganene kuti mukuperekeranji ku- ku- ku mpingo makamaka aMalawi umene simumachedwa kugo- kugopereka ndi za mulungu sanganene kanthu so that's how they also steal even ndalama kuti the taxman cannot take money so zonse zija so ndimakamba kuti panali fight ya ine ndi tom Mpi- amene ndi trifoniya mpinganjira ya facebook yoonekera yokhuza magalimoto chimene chinachitika nchonena kuti a trifonia anauza uh, awa a- aku parliament ma mp mbava you know what do you expect when you look at caliber ya ma mp ena not all si ma mp onse koma pali ma mp ena angati timbava timakhala tochenjera tikuyenda basi tianthu tianthu ah, kamunthu kakwini ah, kaku- kukula tiraninso amalawi Eh, ino simukulimbikira tima mp timakhala ngati timeneto anapeza kuti anatenga ma MP aja fayo aja amatenga ndalama amaloledwa ku- kulowesa zinthu mziko uh, magalimoto opanda tax so anatenga kagulu ndithu anthu aja anakatengeratu ndalama kumene kuja kwa trifoni zopangira kampeni list anali nayo trifoni panopanso ili ku MRA yonso iliko list imeneyo ine ndinazo zimenezozo ya ma mp amene anakatenga ndalama kwa trifonia ngati afuna angolapa okha abwere okha poyera anakatenga ndalama zija then magalimoto analowa at some point anthu anayigwira galimoto koma zimakhalanso ma setup anthu amakuchinda amene uchacha- a diplomat magalimoto a diplomat atayagwira anthu acha bwanji galimoto inalowa ngati paso uyiona galimoto inalowa muzina chanichani kumapeto kwake mosataya nthawi a Trifonia anatani kodi analipira uh, uh, msonkho ndipo ndalama zambiri uh, rekodi ilipo a Trifonia analipira tikunena kuti ayi mutenga bwanji injunction kuti MRA isaone remember i was uh, questioning these things two years ago if not in 2025 mutenga bwanji injunction kunena kuti uh, uh, anyamata awo amene asaone ma, ma, ma computer aku diplomat and lawyer wake anali ndani gift katundu mbava yeniyeni and, and the problem is anthu amene wamba amene pa town paja akuona kuti maloya amene akutha- akuthamanga eh, aku- aku- zikuyenda akupanga ndalama akuyenda magalimoto abwino chuma chikuoneka kuti munthu uyu mene anali college chifukwa ine gift katundu ndikumuziwa from college i know him from college uh, from legal aid

you know imatenga imapanga point imaziwa kuti uyu uyu timutenga amene so ina gift aja ndionena kunena kuti si anthu onena kuti amayenera kukhala nawo involved ndi zakatero kumabera anthu chifukwa akuti he knows poverty umphawi akuuziwa gift katundu umphawi akuuziwa pano anachenjera kuti iwe nene calm down eh, mwene paize paize ndi mbava gift katundu you know so ndinampanga ine I, I confronted ine the problem is I confront people direct sindimakamba za message ndinamuuza pa group kuti inu tatumizani ma applications amene mwakapanga kwa magistrate kuti kodi mwapanga apply chani anzathu malamulo mukuwaziwa kwambiri Ta- tatumizani kuti kodi mwapanga chani tione kuti ifeso nafe tizaone kuti kodi malamulo akuyenda bwanji mpaka na panopa i don't know ngati pali kuno yense amene anaona zimene anapanga apply gift katundu kuti atenge injunction or stay order uh, kwa mra kuti asokoneze anthu a mra anthu aka mra kuwayimbira mafoni ine kwake amangondidoja fine i wanted to know kuti kodi mukuti malamulo ake ati amene mukugwisa ntchito koma in the end aina trifonia anapereka ndalama amalawi ndakupulumusani ndalama koma munanditenga ndikutani ndikudana ndi trifonia You know, I'm trying to fight Trifonia. You know, why, why do I waste my time fighting Trifonia? You know, I know Trifonia. Okay, do you know where Trifonia came from? Before Asana man in the uh, at home. Muntu anali PA wachigawenga. She was a PA for a criminal. So what do you expect? Timalemekeza anthu pusa amalawi we, we, timalemekeza zinyalala ife anthu okubera obera anthu osauka eti ndi zinyalala ndi anthu oyipa kwambiri even bushiri panopa sangama nene kuti nizakhala president or nizakhala vice president dude umagwirira azimayi ku south africa wabera anthu ku south africa aja ndalama zambiri ukhale ukhale president wachani vice wachani Ukaka- i think ukakhale pre- president koma wakuchichiri kapena kumaula prison